your lane na relay race onye ọbụla nwere lane nke ya ọkpụkpọ oku akpọrọ anyị abụrọ ọkpụkpọ oku akpọrọ anyị ka anyị just na-aga otu ọbụla o si dị anyị mma ọ dị gị mma ọ dịrọ gị mma and mgbe elu n'ụbọchị ikpeazụ ya mara ndị ga-eje n'igwe ee it's not like that now for the other category of people awa ji anwa mma ụfọdụ enweghị ike ime endure ịwa mma anwa adịrọ easy o nwee ndị ọ ga-efu ihe n'arụ o nwee ike bụrụ n'ime ihe ọ ga-acost gị bụ your friendship with the world the scripture says that friendship with the world is enmity with God remaining in Christ for you to be able to remain in Christ enwere ihe ndị ị ga-ewepụ n'ime ndụ gị for some people o nwere ike bụrụ a particular way of life o nwere ike bụrụ lifestyle o nwere ike bụrụ something na-atọ anụ arụ gị ụtọ o nwere ike bụrụ something na-enye gị pleasure o nwere ike bụrụ your job o nwere ike bụrụ your family i placing before God o nwere ike bụrụ the way i si emake wealth na-adịrọ justified before the presence of God now for some people at that point ha sị, eh, eh, I can't continue remaining in Christ. I had better go out and find another way to getting to where I'm going. Onye dị otu anwa wee si n'ịnọgide n'ime Kraịst wee mee gịnị wee pụọ. Onye dị otu anwa end product ya at that time ọ pounded yam ka ọ. for some ha sị akwụkwọ abụ anyị sị jisi ike asụla ngọngọ m'ụzọ gị gba ọchịchị ihe dị nke edu ndị nwayọọ tụkwasị Chukwu obi ọ tụkwasị Chineke obi the burden dị so much ọ tụkwasị Chineke obi m gaghị ala azụ I have gone too far to go back. Ọ bụ ezie na ọ na-afụ ya ụfụ n'arụ mana ọ ka chọrọ ime gịnị ịnọgide n'ime Kraịst. Ọ bụrụ na awacha ji anwa e wee bịa mezie gịnị wee bachaa ya abacha. The process of ịbacha ji anwa bụkwa another painful process removing the skin from the flesh of the yam.

Ị na shuttle between work and taking care of a loved one who is sick na-enwerọ ike inyere onwe ya aka ị jụọ onwe gị sị o nwere uru ọ bara ịga n'iru iso Jizọs haleluya e nwere uru mmadụ ga-ejete ịga n'iru iso Jizọs kekwa uru m jete n'ime ya since m nọ na-eso Jizọs ka mmiri nọ na-ama mgbe ndị ọzọ chọrọ umbrella jiri na-aga m nọ na-aga n'ime mmiri a mmiri a na-ama m kedu uru ọ bara na m nọ na-ekpere chineke kedu ihe m ga-ejete n'ime ya kedu ihe ọgwụgwụ m ga-abụ for some people at this point they will renege i don't want to continue i don't want to continue let me withdraw ụfọdụ withdraw at this stage mana mgbe ha withdraw at this stage are they fit for the master's use I'm asking us are they fit for the master's use kedu ihe the master chọrọ pounded yam served with egusi soup meanwhile anyị achọghị ịba n'isi egusi esichago egusi soup dobe no pounded yam ka anyị chọrọ ịga through the process Praise the Lord. Now na abachaa ji a ọ bụrụ na ị chọọ ka ị mee ọsịsọ wee nwee ike iserve the master this food otu o si wee gụ ya na agụụ na-agụ ya otu ahụ i si wee waa ji awa ị ga-esi oke ọla tinye ya n'ime ite wee siri ya gịnị ọzọ ka ị ga-eme ya ị ga-awarisi ya ka o wee yee ọsịsọ right that takes us to another process of hardship another level of commitment and then for some people pastor checkie godu ọ bụgodi na ọ gịnwa checkie godu ọ bụ na ọ gịnwa lekene ihe m nọ since m bido wee sobe jizọs lekene ihe m nọ since m bido wee sobe jizọs yesterday i was speaking with my friend nọ na uk ya bụ my very good friend anyị jekọrọ college together ọ dị married now for almost eight years ọ ka amụtabere nwa you know so each time mụ na ya kpakwa we pray about it So yesterday he just called me and he was so depressed. Depression ọ nọ na-enwe bụ because of comments his friends at work nọ na-apass across to him. You know, ọ sị na o nwere onye nọ na-ekwu okwu sị na ị ma aghọta na maka na ị mụrọ nwa na ọ bụrụ na ị mụtago nwa na ị ka aghọta ihe a na-ekwu o wee sị ya na mgbe ya jere ịnụ nwaanyị na-ekpebi n'ime mmụọ ya na ya ama amụta nwa ọ sị ya wee break down wee bee akwa ọ bere in fact ọ because of that ka o ji wee kpọọ m because he needed encouragement now i prayed with him we shared the word of god i encouraged him for some of us at this level he say god look at all that i have left to follow you of what benefit is it for me to remain in you ịnọ n'ime chineke ọ bụ mmadụ ịga n'iru na-ata sọsọ afụfụ ụkọchukwu negodo anya since m ji wee nọrọ n'ime chineke ndị niile mụ na ha pụtara na secondary school na university egochago moto a ka m ji ụkwụ wee na-akpagharị ụfọdụ n'ime ha ji use whatever means wee make money i can't do that because of my faith in god ụkọchukwu kedu ihe ị chọ ka m mee

emesịa lay ya off ọ nọ for quite a while o nwerọ ọrụ emesịa enweta ọrụ ebe ọ ga na-anya two hours wee na-eje and he needed to change his insurance gosi na ọ na-commutezi out of town so when he was talking with one of his friends that his friend say kedu ihe ị mean so na ị gazị eje gwa ha na ị na-apụzi out of town ka premium gị wee na-increase kedu ụdị ụdị- kedu ụdị ụka ị sị na ị na-aka gị kedu ụdị ụka ị na-aka achọrọ m ịma ụdị ụka dị ahụ ị na-aka ee after all ndị insurance company ama mma ihe ị ma ọkwa gị na-eje n'onwe gị ọrụ na-anọta ọ sị ya for conscience sake for conscience sake ọ sị what happens ọ bụkwa na apụzie tomorrow nwee accident mgbe ahụzi ha findzie out o ji moto a wee na-apụ out of town kedu ihe ga-abụzi position ya and then his christian testimony would have been spoiled Ọ sị na eventually he went and told the insurance company premium ya mee increase because of that his friend wee sị ya na ọ jew guy ka ọ wee mee abandon ya kpọzie ya na phone ọ dazi ya for some of us at this level we now say to ourselves i don't think i can continue kedụzi uru ọ bara na m na-ekpere chineke sọsọ ihe efi arụ sọsọ ihe isi ike ka m na-agabiga ndị enyi m niile arapụwo m

Ndị enyi gị ga-akpọ gị asị n'ihi okwukwe nke ị kwere na Kraịst maka na ị chọrọ ident your Christian testimony. Some people will forsake you. Ụfọdụ ga-asị na ịgago mental. Ụfọdụ ga-asị na onye a amarọzi ihe ọ na-eme mana akwa esi gị rapụ ha mee gịnị nee anya n'elu tụkwasị Chineke obi at this stage some will withdraw they will now tell you pastọ chekigodi ya anọgo m nke izizi akụọ m osisi kụcha m osisi awa m wacha m abacha m bachacha m abịa na awari m na ụzọ ịtọ ịnọ pastọ chekigodi ya ma ọ bụrụ na ọ gịwa ụfọdụ anachigha azụ mgbe ahụ mana ụfọdụ will now say for me to live is what christ for me to die is what gain Uru gịnị ka ọ ga-abara m ma ọ bụrụ na m ritechaa ụwa niile n'uru mkpụrụ obi na-efunarị m? Jesus I will go with you all the way. It doesn't matter ihe ọ ga-acost m, I will go with you all the way. Some will remain. The mistress eme gịnị? Asa ji anwa. Ọ sacha ya o mee gịnị? O tinye ya n'ite. gbanye ya mmiri oyi ị ma na adị eji mmiri ọkụ wee na-esi ji ọ mmiri oyi ka ị ga-agbanye ya ị wee sinye ya n'ọkụ wee kpọọ nọ stove at that time ọ sị hey ka m nwetụzikene nwa obere relief na since anụnwa it has been so hot mana kịta asachago ya gbanye ya mmiri oyi o wee che na afụfụ niile ahụ ọ na-ata emego gịnị acomego to an end ọ sị now

ya anachigha azụ ya asị god jọji godi ya ma ama na n'aka atụrụ anyị bịara ọ bụrụ na ọ gịwa jọji godi mana for those of us that will leave at this time ị ya-emeet the master's need hallelujah at this point ọ bụrụ na i si n'ite wee jump out ị ya-emeet the master's need not at all for some of us ọ nọrọ endure the hardship as a good soldier of Christ ọ sị na onye ọbụla tinyere aka n'ihe igwe nri wee lechigha anya n'azụ ọ sị na onye ahụ mee gịnị adịrọ fit for the kingdom of God ọ nọrọ egwu ọzọ ga-abịazi ya n'obi gị atụla egwu na-ele anya Chineke

O nwe olileanya na abalị a ga-ebi na gịnị ụbọchị ọṅụ o jisie ike ọ tachie obi ataitinchaa everywhere ọ sị but I will continue going with Jesus I can't go back I want to remain in Christ hallelujah ọ na-asụ na-asụ na-asụ na-asụ nwaanyị nwe ụnọ abịa were mkpịsị wee mee gịnị a na-ekwu na ọ ya ezuru oke a sị onye dara ibi mee gịnị afọ na ọ nọ n'ime ọkụ na-asụ e jee wetakwa mkpịsị na-adụ ya n'ime ya There comes a time in your Christian life and everything around you will turn against you you may even think that God has forsaken you because ihe ọ bụla i tinyere aka n'ime ọ dịka a ga-asị na o kpudoro iru n'ala

eventually madam adụọ ya mkpịsị dụọ ya mkpịsị dụọ ya mkpịsị ọ sị na ji eghego ọ mee gịnị ọ rọtuo ya hey ọ sị chineke ekele dịrị gị from ofu ọnwụnwa to ọnwụnwa nke ọzọ at least na a rọtugo m temperature adịghị emezi increase ọ na-eme gịnị kịta now ọ na-edecrease edecrease ọ pụta na chọọchị praise the lord baịbụl sị na ọ bụrụ na a sị na m aga ije na ndagwurugwu nke onyinyo ọnwụ chineke sị na ya ga-eme gịnị na ya agaghị arapụ m nwanne m m kọrọ unu ihe m gabigaburu n'ime ndụ a ihe m ji wee na-akọ ya bụ ka okwukwe unu sie ike na iso jizọs adịrọkwa mfe di m wee rapụ m ụmụ m wee nwụọ papa m nwụọ na-asị gị ọ kọrọ gị ka nnọgọ ọfụ ihe niile before ọmụmụ ya mgbe ahụ ọ na-eche na ọ na-ekutetu ume nwa obere madam ekunye ya n'ime odo sachaa aka odo ya gịnị ọzọ gbaa gịnị ka ọ na-eme o tie for some of us at this time anyị sị mba si n'ime odo ahụ mee gịnị wụpụ ka a ga-esoziri kraịst ma iso kraịst bụ by force ọ by force ka eji eso kraịst ọ bụrọ by force esogo m ya mgbe m soro ya kịta enwezi m ike ịcontinue chineke ga-eme understand na m agbanigo as a human being i can't continue remaining in christ mana onye agbapụrụ nụ mgbe ahụ ọ serve the master's purpose mana ọ bụrụ na o mego endure all this while wee rute at this stage the scripture say if we are not weary in doing good ọ sị in due course we will do what we will receive our reward dear brothers and sisters achọrọ m ime ka anyị mara na ọ dị ụgwọ ọrụ na-echere anyị ịnọ n'ime kraịst jizọs sị asịghị m ụmụ israel ha chọọ m n'efu maka na ọ bụrụ na ha chọọ m chọta m m ga-eme gịnị m ga-agọzi ha iso kraịst adịghị easy bụ eziokwu mana e nwere ngọzi dị na ya akwụkwọ nsọ mere ka a mara na kraịst mgbe o legara ebube nke a na-aga ikpughe mgbe ọ nọ n'elu obe ọ sị o wee tachie obi wee mee gịnị wee nwụọ ọnwụ ihere ahụ

Our friends are forsaking us. Our parents are not interested in us. Our loved ones, they have failed us. The people we confided in, they betrayed us. I don't know what your own is this morning, but I want to tell you that there is gain in remaining in Christ. Hallelujah. Enwere uru dị ya. Enwere uru dị n'ịnọgide n'ime Jizọs. Enwere uru dị ya. Uru dị n'ime ya karịrị ọghọm dị na ya. ọ bụrụ na i nwee ndidi nwa obere oge ị ga-eru n'ebe ahụ chineke chọrọ ka i rue haleluya mmiri mara m ebe m na-eso jeso anwụ chara m ebe m na-eso jeso mmiri mara m anwụ chara m mana o wuteghị m ebe m na-eso jeso jeso chere m o. chineke agaghị arapụ gị ọ sị m gaghị ara gị ma ọlị ama m echiche m na-echere gị ọ bụ echiche udo na ọganiru m gaghị ekwe ka ihere mee mkpụrụ obi gị ọ sị atụla egwu gị ka m nọnyere elela anya gburugburu n'ụjọ mgbe ụwa na-agba aghara mgbe ụwa na-emebi mgbe ihe na-adị gị n'akụkụ na-agharịpụ gị mgbe ihe i legara anya na ihe i ji n'aka mechapụnarị gị n'aka ọ dịka a ga-asị na enweghịzi ebe ị kwụ ọ sị gị legide m anya legide m anya ọ bụrụ na i legide m anya ị ga-enwu enwu ọ bụrụ na i legide m anya aga m azọpụta gị ọ bụrụ na m anọ ọdụ chere m m gaghị anọ ọdụ nkwa ahụ nke m kwere gị aga m emezu ya i want to tell you god shall fulfill every single promise he has made to you in the name of jesus nwaanyị nọrọ na-asụba ji ya ọ na-asụ ya na-asụ ya ụfọdụ n'ime anyị amaghị yield onwe anyị ka a sụọ anyị at the end of the day ji ya ma gbaa mkpụrụ nwaanyị asị ee eh, eh, nna m ukwu ama nchọ iri ji gbara mkpụrụ ọ mee gịnị o tinye more effort ọ na-asụ ya ọ sụcha ya ọ sị he na nne ji ya bụkwa n'ụdọ o weta mmiri ọkụ mee gịnị gbanye ya ọ sụmakwa ya ọ sụgide asụgide asụchicha ya ji anọ ọ sị na nna m ukwu ga-alike nke a o wee mee gịnị wee kọọ ya tinye n'efere wee present ya before the master hallelujah at this stage the master will be satisfied the master will be pleased because now ihe ọ chọrọ ka e mere gịnị ka e nyere ya At this point, ihe ọbụla nwaanyị ahụ nwe ụlọ yọrọ n'aka di ya mgbe ọ na-eri nri anwa ọ ga-eme gịnị ọ ga-arịọta ya cheki ọbụla ọ chọrọ ka o deere ya at that particular time ọsụsọ na-anọsisi ya n'arụ maka ukwu efi anwa na kanda ahụ e ji wee si ofe egusi anwa na nri ji anwa na-apụ ọkụ nwoke a na-eri ya heat na-agba ya arụ ya niile ihe ọbụla nwunye ya yọrọ ya mgbe ahụ ọ ga-eme gịnị ọ ga-ayọta ya cheki ọbụla ọ si ya ka ọ saịnere ya mgbe ahụ ọ ga-asaịn ya haleluya why because na the wife mere gịnị meet the husband's pleasure but can you imagine ma ọ bụrụ na nwoke ahụ wee nwechicha ndidi ịma na isi ji anwa ịbacha ya na isi ya na ịsụ ya ga-eteki a little while and because na nwoke a nwere ebumnobi n'ọ nri ji ka a ga-akwado serve ya o wee nwee ndidi wee tado na-edi agụụ anwa emechaa nwunye ya wee buputere ya garị kedu ihe i che na ọ ga-eme nwaanyị ahụ kedu i che na ọ ga-eme ya do you think that that man will be happy with that woman after having waited all this while o wee servuo ya garị instead of pounded yam ọ requested for i jiri garị rie ofe egusi ọ na-adịkwa mma mana ọ bụrụ na i jiri nri ji rie ofe egusi ọ na-akọlarị now the reason why God created us is for us to give him pleasure your life supposed to give God pleasure o kwesịrị Chineke nee gị anya ọ dị happy i kwuo okwu God gee ntị n'okwu i kwu ọ dị happy i mee omume Chineke si n'eluigwe nee anya n'omume gị ọ dị happy ị kpaa akparamagwa ọ bụrụ na o nene akparamagwa ị na-akpa God adị happy o nene otu i si emeso mmadụ ibe gị omume ọ dị happy o nene okwu ị na-ekwu na nzuzo na nke ị na-ekwu n'ebe ndị mmadụ juru ọ fụ na okwu na-ewunite mmadụ elu God adị happy mana each time your life ceases to give God pleasure each time